dzina langa ndine emmanuel mpalume pano ndimakhala ku balaka ah, chiyambi choti ine ndilowe sataniki zidachokera kwa bambo anga ndinali mwana odalirika kwa bambo anga ndipo anandiuza kunena kuti ndiphe mayi anga pofuna kukhwimira chuma kuti azibale awo azibale anga azidalira ineyo nditakana anandipangira chiwembu kuti andiphe mwamwayi mulungu anandipulumutsa ndi pamene ndidathawa kwa bambo anga ndinayamba kuyenda ulendo wapansi kuchokera pa mchitanofu kupita ku lilongwe komwe kunali kwa agogo anga nditayenda mtunda wapansi kuchokera pa mchitanofu kufika pa balaka ndidabwera ndi chisankho choti ndiimike magalimoto andithandize ma transport koma adandikana chifukwa ndinalibe even one tambala ndiyeno tafika pa chingeni mwamwayi ndi mwatsoka ndimatero ndi pamene ndidaona galimoto ya mtundu wa land cruiser dx sindidaimitse inandidutsa 200 meters idakayima inabwera reverse kudzangotsitsa galasi munthu wake uja kumangoyang'anizana kwa 20 minutes kenako anangondikodola kukwera galimoto kuyankhulana koyamba tinayankhulana pa Dedza tafika pa Dedza anangonena kuti zovala zomwe wavala sizoyenera kuti ungakwere galimoto yanga ino choncho anandigulira suti ya black top and down bwana uja anali atavala suti yofiira top and down tayankhwana choncho atandigulira zovala zija tinakayankhwana kachiwiri mu lilongwe mu roundabout ya likuni titangowoloka lilongwe bridge cha m'ma past 8 madzulo anandiuza kuti usavutike ukagona ku nyumba kenako tinalowa mu area 3 ku nyumba kwake nditafika ku nyumba kwake chondidabwitsa choyamba bwana uja ndine inali first time kuonana naye koma anayitanitsa banja lake lonse kunena kuti mayi mwana uja ndimamunena uja ndi uyu kuyambira lero uzimpatsa ulemu kungomunyoza mwana ameneyo banja ndine lidzatha udzapita kwanu opanda kena kalikonse kenako ana ake mumpatse ulemu uyu kenako anati phwanga kwa ine tsopano pakhomo wafika khala omasuka ine ndangoti ambuye zikomo nkutheka kunena kuti mwina mulungu andipatsa makolo ena kapena nalinso ndi mapulani onena kuti kukacha kumawa ndipitirize ulendo wanga ulendo kwa gogo wanga anandionetsa chipinda chogona alendo nditagona kumawa kutacha kunapezeka kunena kuti ndakasamba kubafa ndamwa tiyi anandiuza kuti phwanga bwera kuno waona magalimoto sankhapo galimoto imodzi uziyendera ndinamuuza pepani bwana sindimatha kuyendetsa galimoto kuli magalimoto osa- osachepera 15 1993 osachepera 15 zitachitika zimenezo anandiyitanitsa driver kumuuza kuti awa kuyambira lero ndi abwana ako uziwayendetsa pena paliponse pomwe iye akufuna bwana uja ankandipatsa ndalama daily 400000 koma nthawi imeneyo ili ndalama ndiyeno ndalama zimenezi akamakupatsani amati mutani nazo ndizinjoya monga mwana wapakhomo ana amabwana ine ndalama zija ndimangopita nazo kubala kumakamwera mowa ndi azimayi kupangira zinthu zosakhala bwino monga ana amabwana ndinakhala naye for six months osandifunsa komwe ndimachokera ndi komwe ndimapita mwezi wa namba six anandiuza kuti phwanga ukaone azibale yako iye anandipatsa galimoto ina nthawi imeneyo ndikuyendetsa ndekha anandipangitsa uh, driving license passport ndinkayendetsa ndekha driver uja ndidamusiya anandipatsa ndalama yosachepera 1.5 miliyoni 1994 ndinanyamuka ulendo ulendo ku mchinji kwa gogo wanga ndalama yamba kundilamula nakafika ku zambia kukusaka kumapwando okhaokha panalibe cholongosoka chomwe ndimapanga ndimowa basi zisangalalo basi kandrama katha kakupita kumapeto nditakhalako mwezi bwana uja adzandiimbira foni mphwanga ndakuona kuti ndrama yakuthera ubwerere komwe uliko ufike pa mchinji pa andrews motel mwana wanga akunyamuka adzakupatse ndalama ina sinamutumizire uthenga wina uliwonse sinamuyimbire foni sinamudziwitse koma yekha mu njira zakezo chifukwa ine sindimadziwa chomwe chimachitika koma iye amadziwa amandiona monse ndikuyendera amandiona ndipo mpaka anatumizadi mwana wake wamkazi tinakapezana pa andrews motel anandibweretsa ndalama yokwana 1.3 miliyoni bwana ameneyu anali ndi ana angati komanso mtsikana amene mwana wake wamkazi amene anamtumiza kuti abwere azakupatseni 1.3 miliyoni dzina lake anali ndani sinakena anali ndi ana 7 akazi 4 amuna atatu ndipo anali mwana wake woyambirira m'banja limeneli ndiponso ndi membala mpaka na pano wa brotherhood international of the world satanism atandipatsa ndalama iye anabwerera ndi woyera wamkulu thupi si wamtali si wamfupi ali pa banja koma losakhazikika la makontrakt omwewa malinga ndi ntchito yomwe amagwira target yawo kuti akakhala ndi mamuna 6 months 8 months mamuna amene akuyenere amwalire basi apezenso mamuna wina kutanthauza tere kuti azibambo amene amamkwatira mtsikana ameneyo mpaka pano akumamwalira ambiri akumamwalira natangopita kumeneko ndikhoza kukuwuzani area ina yake mulilongwemu ma areas amenewowo ndi angapo ma areas ndi akuluakulu odziwika koma mukaone manyumbawo muli azimayi okhaokha alibe azimuna area 47 area 3 area 10 area 14 area 18 ndi komwe kuli zinthu zimenezi azimayi ochuluka makamaka area 47 sector kuli azimayi amenewa kuti mamuna amamuwerengera 2 4 to 6 months banja kenako amuphe cholinga lamulo la ku department kapena la ku satanism ili ndiye ndi lamulo lake amatha kuwapha live atha kuwapha mmatsenga cholinga iwo aja ali ndi zinthu zomwe iwo amafuna sikuti munthu uja amangomupha ayayi amafunamo ziwalo zake kapena ma sperms ake kapena magazi ake kapena chiwindi chake kapena maliseche ake zinthu zimenezo zimakhala zakuti atangopititsa kubungweko amakalandira nyota kapena promotion momwe zimakhalira nde every 4 months to 6 months amayenera kuti aphe mamuna basi koma osawerengera ndikuti pamene akuphawa ndikuti ambali ndi osanena ochuluka pongotenga mpeni chida chinachilichonse chomwe ali nacho pafupi kudula khosi amadula khosi nkukhazikapo kenako ndikumachotsa zomwe iye amafuna amang'amba munthu uja pamimba apapo kung'amba kulowetsa mpeni ndi kutulutsa zonse za m'mimba ndi kuzibweretsa poyera kenako azidula zomwe akuzifunanso kodi ndi chiwindi kodi ndi mtima kapena ndi ndulu aziziyika azizilekanitsa mmalo osiyanasiyana ndi cholinga zikamapita kujaku zikakhale kuti zapangidwa kale zasankhidwa chilichonse chili pachokha akangodula choncho chikhale mfriji kuli mafriji osiyanasiyana omwe amagwiritsa ntchito nde amayika mmafriji muja zikafika zili za fresh zinthu zimenezi ndi zomwe anthu amene akuyamba kumene kapena kulumbira amapatsanso zina kuti azidya nalumbira namwa magazi nadya chiwalo ziwalo zake zimakhala ngati zimenezo kupha kwa munthu umakhala kuti apeza munthu wina amene ali department number 1 apita department number 2 akampatsa zimenezi ngati kulumbira sungalumbire kusatanizimu department number 2 popanda kudya ziwalo zimenezi ndiyeno akakhala kuti azibambo amenewa awapha matupi awo nanga si mwafotokoza kuti amachotsa mwina za mmimba achotsa mwina ziwalo achotsa mwina chani thupi lotsalirali amapita nalo kuti thupi lotsalirali ndi pate imene amadya koma amasankha masiteki awo achina katumba chani minofu ija amakhala kuti akuyidya mnyumba mwawo chifukwa department namba 1 namba 2 simaloledwa kudya kawirikawiri pakhomo zakudya amayenera azidya ziwalo ndi magazi ndiye zimafupa zotsalazi izi ndi zomwe amapangiranso mwina achina manicles ndolo zibangiri pena kuzigawa kumene kuzigaya zipali machina ogaya zimenezi kukhala phulusa lokhalokha ndi lomwe inu azimayi mumaziphodera komanso ndi zomwe zina amapangira achina mesh wivi eh? zinthu zimenezi zimachokera ku ziwanda kapena ku chithupi ngati chimenechi cholinga kutsutsana ndi chifuniro cha mulungu azimayi amenewawa azibambo amenewa amawapeza bwanji amawapeza kuti funso labwino limenelo ndipo ndikuyankheninso momveka bwino azimayi amenewa amawapeza azibambowa mosavuta mwa simple pena umphawi si zinthu chomwe chimachitika ndi chonena kuti ena amakhala kuti awatenga anthu osauka kale amene amagwira ntchito zapakhomo ma magadi ophika eh? anthu amenewa pang'ono ndi pang'ono amawanyengerera nkupanga agwe nawo mchikondi ndikuwasiyitsa ntchito zija nkukhala bambo a nyumba awadyetse bwino afike ponenepa kapena kuti iwowo afikapo pa bwana amasiya chuma chawo chonse akudziwa chomwe akupanga akafikapo 6 months 8 months ndi pamene munthu uja amamupha amamuuza life akulu ayi tikuuzeni mwadya ndalama zonsezi komatu lero kwatha ndimapanga zonsezi kuti thupi lati lioneke bwino inuyo lero ndi nsembe njira zina zomwe amatsatira ali ndi kompyuta yomwe iwo amafufuza pa dzanja yotsegula intaneti pa dzanja la manzerepo pa dzanja penipenipo umatha kuona munthu amene ali olimba mtima ndi akampeza kuti mamuna uyo akhoza kundipindulira amayesetsa kupanga njira munthu uja kuti amubweretse poyera mu- alumikizane naye mwina amatha kukapezana naye pa shopu mwina amatha kupezana naye malo osiyanasiyana kenako ye uja amayesetsa kupanga zinthu kumpatsa chidwi mamuna uja akhale bize ndi mkazi uja yochita kupangilidwa kenako mkazi uja amachita kudziwa kuti o uyu munthu uja ndi amene achimwene tabwerani muli ndi chidwi pa ine chikufunika ndi chani mmadziwa ife azibambo ndi opusa titangoona mzimayi basi kuti mwakuti ayi zikuonetsa ngati ndagwa nanu mchikondi ndiye mmavutika chani mmakhala kuti muli ndi banja ayi ine ndilibe koma ndine osauka mukuoneka ati usadandaule tiye ku nyumba kwathu tikatani tikakambirani drink yomwe akakupatse kumeye kuja ikaoneka ngati minerals juice mudziwe kuti juice imene yomwe akupatsayo ndiyokusintha iweyo kuti china chilichonse chomwe aziyankhula mkazi uja chikhale chomveka uzingochivomekeza ndiye utangokupatsa kumwa basitu akukola pamenepo madzi enieniwa madzi tiyerekeze amene timatunga pa tapuwa kaya ena pa mjigo ena pa chisime kuti asataniki sagwiritsa ntchito madzi amafuna zokumwa zofewa zokhazokha zofewa zokhazokhazi magazi masperms koma iwo utamaona kakhofi kabwino utamaona akupangira kamkaka kabwino pomwe iwo angozisandutsa kuti iwe uziona ngati zimezi koma ali magazi ayikamo tiziwanda tawoto kuti iwe chomwe atakuuze uzingovomera ndipeke chitsanzo chabwino mafoni awa atachiwa amene timakondawa mafoni atachi chomwe chimapangitsa kuti muzingokankha kapena muzingo mmachidziwa ndi masperms ndi magazi pali system yaikulu amakutsegula okay balaka ili bwanji amationa anthu a m'balaka amene alibe chikhulupiriro ndi amene ali ndi chikhulupiriro chifukwa cholinga cha satanizimu imafuna anthu achikhulupiriro iwasokoneze Mayi payekha amakwanitsa kutenga mpeni kumucheka pakhosi m'bamboyo kapena pamakhalanso anthu ena amene amamuthandizira. mayitu amakhala yekha azimayi ndinu anthu olimba mtima chomwe chimachitika apa amakhala kuti waipanga kale process kuti munthuyu ndimupha bwanji mutsiku lomwe akufuna kumupha amamupatsa drink yomuchotsa mphamvu mamuna uja amakhala alibe mphamvu ina iliyonse amangovomekeza china chonse bambo takhalani apa tikufuna tikuduleni khosi achabwino akazi anga ndimakukondani tadulani khosiyo kuli bwino ndife chifukwa cha inu kutenga mpeni kumadu saphuphaso chifukwa ululu wonse amakhala kuti amuchotsa kale ndi momwe amamuphera munthuyo amakhala yekha chifukwa planiyo amakhala kuti wayikonza even six months yamaphedwe a munthuyo even ngakhale kugonana kumene aya mamuna wanga ndakusowa bwera tipange za banja kuno iwe basi akazi wanga ndimusangalatse waumira poti pomwepo through magic pali njira zambiri zomwe amakuphera koma mpeni umakhala pafupi mphoto zomwe amapatsidwa pamenepo ndi kukwezedwa udindo ngati a- anali level 1 akuyenera afike level 2 ngati anali level 2 akuyenera afike level 3 madepartment komanso kumakhala kuwakweza kwa ziwanda ine ndinapatsidwa ziwanda 45 pa ziwanda 45 pomwe chiwanda china chilichonse chimakhala ndi chiwanda 20 it's about ziwanda 900 ndi zomwe ine zimene ndimagwira nazo ntchito ndili bungwe limeneli ndiye kumakhala kuti akuwapatsa promotion ya ziwanda azigwira ntchito mosavuta azitenga masipemuzi mosavuta azitenga magazi mosavuta magazi awatenga bwanji anakupangirani meshi wivi mkazi wina yemwe ali ndi meshi wivi kugundana naye kupatsana naye moni wachanza kuhagana naye wakutenga painti imodzi ya magazi painti imodzi ya masipemuzi through magic koma iwe osadziwa ndi chifukwa chake pali malamulo onena kuti mkazi akamanga meshi asathire madzi mutu mwake kuopa kuti asokoneza system yakumidima mukafunse akamanga meshi amati chani tsiku lomasula Ish, koma ineyo ndapepukidwa e, mutu mufunse wapepukidwa chifukwa chani anatenga anasenza zikatundu zolemetsa wazitumiza watula chabwino ndiyeno tipitirize bwana ameneyu watumiza mwana wake kunena kuti abwere adzakupatsiyeni ndalama ya mtsikanayu andipatsa ndalama iye anabwerera wa mu lilongwe ine ulendo ku zambia kukapitiriza maphwando anga ndabwera ku lilongwe anadzandilandira bwinobwino mwezi wa namba 11 pamene anandiuza mphwanga ndakuona kuti ndiwolimba mtima kodi uli wokonzeka kuti uthandizane nane bizinesi ndi kujoyina mpingo wanga namuuza kuti momwe ndikukhalira palibe vuto ndikuyenera kujoyina basi mwezi wa namba 12 1994 kuchiyambi cha moyo wanga woyipa onyasa chidachitika ndi chani panali pa 27 december anandiuza kuti mphwanga tsiku lija lakwana loti ukajoine bizinesi yanga yoti ukajoine mpingo wanga komatu kutchalitchi kwanga timapita 9:30 madzulo 9:30 yakwana tidalowa mu area 3 momwemo pafupi ndi house pali nyumba ina yake apo yosakhala bwino mu area 3 umo. tinalowa kumeneko titalowa ndinadabwa chitseko chitatsegulidwa kupeza kuti mlonda ndi bwanayu masaini omwe akupatsana ndiye kanthumazi kanabwera atatseka geti tinapeza kuti galimoto ija yaima yokha tinapeza kuti tili ngati mchikepe tikutsika nthaka nkumayisiya kuti tikulowa pansi tinayenda mtunda 10 to 15 kukafika pansi tidatsika galimoto tidapeza kuti kuli chiholo chachikulu tidalowa mu holo titalowa mu holo ndidapeza kuti anandiika kutsogolo komwe kunali ngati abusa kenako anandikhazika pa mpando wa black kunali kudya ndi kumwerera kunali madona ndi azimabwana kumene kudya nthawi yolandira alendo itakwana mtingati mipingo yonse imachitira adayimirira ndi bwana amene ndimakhala nayeyo ndipo anafotokoza pakati pathu pano mwaona mulendo akuoneka wachichepere koma ndampanga interview kwa chaka chathunthu ndipo ndiwovomerezeka kujoyina bungwe lathu lino lomwe limatchedwa brotherhood international of the world satanism ndipo ali olandiridwa nthawi imene uyu atangoyankhula zimenezi amene anali 1994 amene ndi amene anandilumbiritsa ine nati "Ah, kodi inunso mumapezeka kuno mu mtima mmenemo ndangozivomekeza chifukwa kuti ngakhale ndikani nditulukira kuti sindikudziwa eye ndilokonzeka tidayima kutsogolo ine ndakhala pakati Tuk, wina uko wi- wina anandiphunzitsa ananditenga panjira ndi dr ndimakhala naye mu holo mmenemo mavalidwe awo maonekedwe awo zimaoneka motani mavalidwe aketu anali apamwamba kunali kuvala zovala zodula koma zimaonetsa kuti anthu ali ndi ndalama komano anavala zinthu za black ena zofira ndi suti yawo pure black pure red izi ndiye zovala zawo tiyerekeze ntawo kunali anthu ochuluka bwanji oh more than 1000 nthawi imeneyo nthawi imeneyo holo inalili kumalowa anthu 1000 akuluakulu mitu yokha yokha oyenda pansi kumeneku kunalibe akataniko aliyense pa galimoto yake osati tu galimoto koma chigalimoto oyenda pansi kunalibe wapanjinga njinga moto kunalibe ochita bwino okhaokha nthawi yolumbira ndinakhala pakati ine pakati kunabwera azimayi atatu otchena bwino atatenga matambula awo agolide anatipatsa titatsegulamo munapeza kuti muli magazi anthu a fresh tidamwa munapeza kuti mmene muja muli ziwalo zobisika za anthu tidadya zamuna kapena azimayi zonse mix zamuna za azimayi zobisika chichewa chomveka bwino maliseche ndiye mumatafuna kwambiri ndiponso zimakoma panalibenso kuchitira mwina koma ndi lamulo titamaliza eyi anakandikhazika pa mpando ofira mwina tsiku limenelo munadya ziwalo zingati zobisika za anthu maseti 15 7 azibambo 8 azimayi tikati seti ndi zi- thupi lonse la mzibambo zonsezo ndi zomwe zinadyedwa titachoka pamene anatikhazika pa mpando ofira nditawugwira unapeza kuti unatulutsa madraw munapeza kuti muli mpeni iwiri inabwerera chidachitika ndi chani anandiuza kuti achimwene mwaona mipeni imeneyi tikufuna muyigwiritse ntchito kuti anthuwa adziwe kuti ndinu olimba mtima muyendere holoyi mkazi amene atakusangalatseni kukhosi kwanu mubwere naye ku front kuno mukafika naye kuno mugonane naye live tikuona mukamaliza kugonana naye mumuphe pamodzi wa khosi ndi umodzi wa bere kenako mutenge mpeni winawo mumdule thupi lake lobisika muyambe kudya kenako ife tibwera pambuyo panu kuti munthu amene adye

mwendo wa manzere awiri amanja awiri kumanja aku imodzimodzi ndikutsegulira intaneti pa dzanja la manzerepa ndili pa red carpet paja andipanga izi ndipo amene anandiuza kuti ampalume mwakula sindinunso oyenera kukhala ndi munthu musankhe area imodzi muno mu lilongwe tikakumangireni manyumba ndinasankha area 47 sector 4 nthawi imeneyo kuli kutchire manyumba oyambirira kumene kuja anali anga ndinakamangidwa manyumba awiri ndikundigulira china chilichonse ndinapatsidwa magalimoto 5 kenako nayamba kugwira ntchito yanga 1995 yomwe nayamba kugwira ntchito kusatanizimu 1996 naonana ndi president wa dziko lonse lapansi amene ali mkazi
ali kuti ameneyo ali mu india ocean ndi chiwanda chimenecho ndi chomwe chinandipatsa ine ziwanda 900 izo ndikumagwira ntchito zosiyanasiyana ndagwirapo ntchito ku satanism mu 10 years from 1995 to 2005 kupha anthu kuchititsa ngozi kutenga magazi kugwetsa azitumiki kupereka ziwanda zoti anthu ali mu tchalichi kumawapatsa ziwanda zoti asamamvere mtumiki uthenga usamamveke ntchito mwa zina zomwe ndimagwira ndi zimenezo ndagwiramo for 10 years ndapezamo katundu ochuluka nthawi imeneyo magalimoto 94 ndalama 999 trillion ndi manyumba 42 amene zonsezi zili mu lilongwe panali kulimbana ine ndinanena kuti katundu wanga ndifuna ndiwotche mayiko azipembedzo mabungwe ananena kuti iyayi katunduyu ndiwofunikira agawidwe kwa anthu osowa koma ineyo ndi momwe ndinaliphunzirira baibulo ndaona kuti nzosayenerera akuyenera kutenthedwa mwina katundu ameneyu timafuna titadziwa kunena kuti mapezedwe a ndalama zomangira katundu ameneyu nanga siku sataniki timamva kuti anthu ambiri akakhala a sataniki amalemera timafuna titadziwa kunena kuti mwina malemeredwe ake ndalama munthu umangozindikira mwadzadzadza nyumba kapena ndalamazo mwina zili mmatumba ndalama kuti munthu upezeke nazo sataniki zimapezeka motani okay chabwino ukachititsa ngozi umalandira mamiliyoni allowance ukudikira salary ya pamwezi akakutuma ntchito amakupatsa timalawansi koma malawansi amakhala ochulukirapo mwachitsanzo tidachititsa ngozi ya pa linthipe mabokosi ake anagula ndi malemu bingu wa muthalika azimayi aku ngozi imeneyi tidachititsa osati ndili m'malawi muno ndinachoka m'malawi muno kupita ku dziko la kuweti kukwera ndege 4 kukachititsa ngozi imeneyi pobwera kuno nakhala ndi 150 trillion cash ku akaunti kwanga kulowa ndiye mukagwira ntchito mukakhulupirika kulimba mtima kwanu pamene pambuya ndalama zimenezi mwina salale yomwe kusataniki amakupatsani ndalama zingati ine ndinkalandira 1.5 million ili malawi kwacha koma ma allowance amaposa chani chifukwa tsiku lililonse ndimakhala kuti ndikulandira allowance more than 5 million malinga ndi ntchito yomwe ndimagwi- amandiuza kuti tikufuna 100 liters ampalume even 4 hours koma ine ndimagwira even 1 hour 100 liters ndaitani ndaipeza chabwino ndiyeno mukuti kusataniki kumeneko munapezako chuma timafuna titadziwa kuti mwina ndi chuma chochuluka bwanji chimene munachipeza kumeneko mu 10 years chuma chomwe ndidachipeza kumeneko magalimoto 94 owoneka ndi maso nyumba 42 zomwe zimamwazika mu Lilongwemu ndi ndalama zokwana 999 triliyoni kuti ngakhale munthu atandipatsa funso kuti tiyeni tikaone zinthuzo ndikamuonetsa koma from 2005 to now katundu yenseyi ndinasiya kumugwiritsa ntchito ndimathokoza mulungu anandidalitsa ndi ntchito ina zomwe panopo ndikuzigwiritsa ntchito mwina nyumba zimenezi komanso galimoto zimenezi ah, mu Lilongwemu zili madera ake ati komanso padakali panopa mukukhala ndani komanso magalimoto amenewa panopa akutani magalimoto amenewa angokhala zinthuzi zili ku area 47 area 3 ndi area 9 kuli manyumba nthawi imeneyoyo yoyambirira pamene ndinamudziwa yesu ndinaonera mu mpingo wa katolika ndi amene anandilanditsa yesu chinachitika ndi chani akatoliki anapeza a kabungwe ka anthu opemphera a zipembedzo zosiyanasiyana kuti zinthu zija aziziyang'anira still mpakana pano bungwe limeneli ndi lomwe likuyang'anira koma ndi lauzimu pali anthu amene akuyang'anira zinthuzo magalimoto sakuyenda anakhazikika manyumbamo manyumba akuluakulu sakukhalidwamo chifukwa manyumbamo muli masystem aku satanism koma magalimoto nawonso ali ma, ma areas awiri anangopangidwa paki mbuyomu munakamba kunena kuti muzabwera muzauza amalawi mukadzakonzeka kuti ah, katundu ameneyi muchite naye motani padakali pano za katundu ameneyi zili pati ndi chifukwa chake ndabwera poyera pano kunena kuti za katundu uja chifukwa kuti panali amayiko mabungwe maeni chonse analowererapo kunena kuti kapenanso nditero kuti ndimafunsa nzeru kuti ndipange bwanji chosangalatsa ndikunena pano molimba mtima kuti andivomereza kuti ndikhoza kuotcha katundu ameneyo ndipo pano ndikutsimikizani mtundu wonse wa amalawi konse komwe mukundimva kuti katundu wanga uja ndiwotcha pa 15 novembala this year koma apa pangakhale ndakhala ngati ndatalikitsa chifukwa chonena kuti pali madongosolo enaake oti ndipeze malo okhazikika pali madongosolo ena kuti pamene uzidzachitika mwambo umenewu pasadzapangidwe attack a satanism asadzapezeko advantage popindulapo ndi chifukwa chake ndabwera poyera monga ndinafotokozera ndizabweranso poyera panopo ndikusakasaka komwe kuli ground labwino kuti kukhoza kukwana magalimoto 94 kuti kukhoza kukwana kukaotcha ndalama zimenezi ndiye panopo ndili pakalikiliki ndikupemphanso kwa anthu ofuna kwabwino kuti ngati kuli bwalo kwawoko andiyimbire foni ndikaliwone kuti mwambo umenewo ukachitikire kumeneko ndi chifukwa chake lero lino ndabweranso pano pa air tileke zonena kuti mwina mwawotcha katundu ameneyi mwina kasabata la mawa kaya mwezi wa mawa asataniki mwayi umene angapezepo ndotani mwayi omwe angaupeze amene pamwambo paja padzapita ambiri opanda chikhulupiriro amene aja akadzakopedwa akajoyina satanisimu kapena adzagwiritsidwa ntchito koma before tsikuli ndifuna pabwalopo padzachitike mapemphero mwezi wa mtunthu pakachitike mapemphero olimba kusala ndi kupanga zinthu zosiyanasiyana zomwe mulungu amafuna then ku tsiku lomwe lomaliza mapemphero padzaotchedwe katundu ameneyo chomwe tifuna kukonzekera ndi chimene komanso ndionetsetse makwaya amene akayimbe pamenepa azitumiki amene akafike pamenepa amene adzatenge gawo akhaledi okhulupirika mu choona chifukwa azitumiki ambiri pano sindikunena mtumiki mmodzi koma ndingopereka chitsanzo mwa azitumiki 100 ndi azitumiki sate amene amatumikira mulungu mu choona ena onsewo ndi akumidima ndiye ndikufuna ndipeze azitumiki koma sindikufuna azitumiki otchuka ndikufuna azitumiki amene ngakhale dziko siliwadziwa akatsogolere mwambo wangawu chifukwa kuti ndikatenge kufera mtumiki kuti wakuti wakuti aa ndiwonongetsa mwambo umenewo chifukwa ndikufuna ukulu wa mulungu udzaunikire wina aliyense kaya ndi mwana kaya ndi wamkulu mzimayi mzibambo adzapezeke akaone maso ndi maso ma television akakhala pamenepo inu azitolankhani mukakhale pamenepo ndimaopa amene anandipatsa ine moyo amene akundipangitsa kuti ndiyankhule zimenezi amene anandidziwitsa zinsinsi zobisika kuti ndizibweretse poyera amene ali mulungu ndipo ndimanena kuti satanizimu singandiphe ine chifukwa chani amene ali mwa ine akunditsogolera ndi opambana china chilichonse pano manetiweki a azimayi ovala matrauza ominula ndi amene ali mmenemo akupanga control ndikufuna zimene zijazo zikaphwasuke pasapezeke ndi netiweki imodzi yomwe idzagwire ntchito ndinafotokozapo mbuyomo kuti ndinayambitsapo mipingo yomwe panopo ikugwira ntchito ndi mipingo iyi ndidayiyambitsa ine anthu amapita kukapemphera koma sadziwa kuti cholinga chake ndi chani ndi nthambi za kusatanisimu ndiye ndikufuna zonsezi zithere limodzi makamera amene itamayenda 100 meters kapena 100 kilometers mbali zonse ya galimoto imakhala ikutenga zinthu magazi masipemu ndi zina zoterozo ndikufuna zinthu zimenezo ziwonongeke muli timakamera tosiyanasiyana ndiye tikufuna zinthu zimenezozo zithere limodzi ndi chifukwa chake ndikufuna kuti pakhale ndithu kukhazikika kulowa m'magawo auzimu okhazikika bwino anthu angamadziwe bwanji magalimoto ena zoti magalimoto akudutsa apawa ndi akusataniki si magalimoto enieni anthu angadziwe bwanji ndi zosavuta titamaona magalimoto ochulukawa ndi mabokosi ndiye ngati inu mufuna kupanga kuti iyi mudziwe kuti ndi bokosi musanakwere galimoto mumayamba mwendo wanji kukwera galimoto wamanja siyani muyambe mwendo wamanzere ngati ili bokosi galimoto ija ikugwirani shock ikukankhani ikakukankhani bwerani mbuyo masitepe atatu muyime attention pamenepo muliona galimoto ija yasanduka bokosi pompopo wina aliyense aziona ali pamenepoyo anthu amene akwera mmenemo amakhala agoneranagonerana ngati mmayikira mtembo m'bokosi chiudu chapamwamba chimatseguka mukafuna kuyibwezeretsa kayipondenso ndi mwendo wanu wamanzere ibwerera galimoto ija njira iyi ndiyokhayo yomwe mungadziwe kuti galimotoyi ndi yakumidima kapena yayi muziyamba kukwera ndi mwendo wanu wamanzere mwakambapo kunena kuti mmakhala mukugwetsa mtumiki wa mulungu timafuna tidziwe kunena kuti kuti mufike ponena kuti mtumiki wa mulungu mwamgwetsa m'matani nkhani yabwino funso labwino choyambira timamuona mtumikiyo zofooka zake tikampeza zofooka zake kodi ali ndi dyera ndi ndalama timampatsa ndalama zochuluka ndi anthu azimayi amene ali kubungweku azikampatsa zochuluka ndalama zija kenako agwe nawo mchikondi azimayi aja ubale wa chibwenzi ukhalepo pamenepo ndi pamene timagwetsera amakonda kuledzera amakonda bodza timafufuza chomwe iye amachikonda tikaona kuti walimba timayesa njira zosiyanasiyana koma pali azitumiki ena amene amatumikira muchoona satheka komanso sochulukira kuyesa njira iyi ndiyi zosatheka chabwino ndeno mwina njira zina zachiwirizi zimene mmati mukayesa koyamba kuona kuti sizinatheke njira zachiwiri zimene mmayesazi ndi ziti kubwera kupita ku patchachi yawo ija kukhala ngati iwe msamariya ufuna uwapangire chitukuko pa tchalichi paja cholinga atangovomera ndalama zomwe zidzasokoneza china chilichonse pamapezeka tikapita malo ena amakana mukaone matchachi ena amakana kuthandizidwa amanena kuti ife tipanga tokha pano imakhala kuti mtumiki uja wauzidwa ndi mulungu kuti ndalama zimenezo nzolakwika afuna akugwetse iweyo usalole njira zina mwa izo nzimenezozo kuotcha katundu wa kwa zimenezi tanthauzo lake ndi lotsimikiza kwa ineyo kupereka umboni kuti katundu wa kumidima alibe tsogolo ndi zopanda ntchito ena tisakakamire amalawi tisakakamire kukhala ndi chuma pomwe chumacho ndi chotsala tsiku lomwe tikumwalira tikhale ndi ntchito mulungu adzaona zintchito zathu za mu mtima